hehehe ị ma nri bụ ihe a ị ma nri bụ ihe a ya ka a na-akpọ ofe okwu ọdụ ma ọ bụ ngwe ma ọ bụ ofe ana ị ghọta anaghị esi ya n'ọkụ n'ikwe ka a na-esi ya n'ikwe ka a na-erikwe ya ị ghọta ihe a bụ otu n'ime nri ndị Igbo a na-eri oge anwa oge anwa ụgani dị Tupu anyị wee bido iri nke agba ọfụ a, ngwa sonyere m ka m gosi gị ka e si esi ya. Na mbụ, ị ga-esikwesị mmiri ọkụ n'ọkụ, ya bụ gbanye mmiri ọkụ n'ite maọbụ ihe ọbụla ị nwere sikwesị ya n'ọkụ. Ihe e ji esi nri anụwa bụ nnu, ose, ayịya, ogiri Igbo, ụtazị ha na ihe e ji esi ya ebe a. Were ose tinye na mmiri, sachaa ose gị ọfụma ọfụma, were ose anwa tinye n'ikwe suo ya ọfụma ọfụma, surie ya bụ ose ọfụma ọfụma. n'ime ikwe gị ọ bụrụ na ị sụrichaa ose gị ọfụma ọfụma ka ose dị mma were asha gị wụnye n'ime mmiri saa ya ọfụma ọfụma wụnyekwa ya n'ikwe anwa surikwee ya ọfụma ọfụma ọ bụrụ na i surichee asha anwa ọfụma ọfụma were ụtazị tinyekwa na mmiri sachaa ya ọfụma ọfụma ọ bụrụ na ị chọrọ ka isi ya dị na ya ị nwere ike ịkpachapụ isi ya etu m si eme kịta ọ naghị afịa ahụ kpachapụ isi ya ị tụfuo ya werekwe ụtazị anụwa tinyekwa n'ime ikwe anwa surikwee ya ọfụma ọfụma ọ bụrụ na ị sụche ụtazị anwa surie ya ọfụma ọfụma ihe ọzọ ị ga-eme kịta anụwa were ogiri igbo tinyekwa ya n'ime ikwe anwa gwekọta ya ọnụ ị ghọta ehe gwakọta ya ọnụ etu ị fụ ka m si eme ya kịta gwọkọọ ya ọnụ ka ogiri a nwee ike baa na ya ọfụma ọfụma ị ghọta ọ bụrụ na i gwechaa ya ị fụ ka m si mee ya kịta anụwa i gwerigo ọfụma were mmiri ọkụ gbanye na ya ị fụrụ ya gbanye mmiri ọkụ sụrụ asụ ọfụma tụgharịa ya ọfụma ọfụma ị fụ ka m si eme ya ehe ọ bụrụ na i mechaa ya etu a kịta anụwa i tinye ya nnu mana ọ bụrọkwa iwu tinye obere obere etikwana nnukwu nnu ofe eyela ofe eyego ofe adịgo o nwerọzị ihe ọzọ were ihe ọbụla masịrị gị wee noo ya ọ bụ akpụ o ọ bụ ji o ọ bụ garị o ihe ọbụla masịrị gị were ya bee noo ya ama m na ị marọ nri a mana nsogbu adịrọ ọmalịcha ada igbo ga-ewetere gị nri ọbụla bụ nri ndị igbo ị ghọtara ị ghọtara echefukwala ka ị subscribe biko ka i nwee ike na-esonyere m oge ihe onyonyo ndị ọzọ m ga-eme biko zisara m ihe onyonyo m biko sọsọ ya bụ ihe ị ga-emere ị fụgo ya bụ ofe atọkakwa ngwa sie ya ọ bụrụ na i sie ya gwa m sị m na i sie ya gwakwa m ka ọ dị ngwanụ ka emesịanụ daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụa ana m atụ anya na ị ga-esokwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịanụ